Kubwerano namiwa ndi zonoti iyetu wayankhidwa ndi boma uku kunena kuti nkhani zoti ife tichite akafukufuku kufufuza chomwe chidapha chilima ngozi ya chilima nde iwe kumabwera ndikumanena kuti ayi ee boma tapangani kafukufuku tikuyankhetu motere kuchoka kuno ku state house sinalandire ifeyo nde kuti no zipepala timayenda ndi ma documents amene akuyenera ayendere tumizani ma document bwinobwino kenako tikatero tiaunike bwinobwino ndikuzayankhano officially atiyi iyinso nde iti taifotokozani bwinobwino iyi ayi tifotokozedi motere kunena kuti this month tu mwezi uno wa january kwakhala kukutulukira sylvester namiwa ndetu akumabwera ndi ma press briefing aka aja ndi bungwe lija la CDEDI lomwe amalitsogolera namakamba nkhani zosiyanasiyana komano anakhazikikapo pa press briefing ina pa nkhani yokhuzana ndi ngozi ya a Chilima ija, ngozi ya ndege yomwe idapezeka zonena kuti no. Chilima wamwalira anthu enanso 9 mmene mujanso kutani kutisiyanso mmene muja kuphatikizatu ndekuti former first lady mayi Patricia Shanil Muluzi. ya akuti dzimbiri dzina linanso ndimene anthu amene aja anatisiya and mwezi omwe uja unali woliritsa kwambiri cha mu june choncho 2024 zimatheka nthawi zina zakukhala pasi anthu ndikumayiwala koma tikamafotokoza choncho sim'mene umayiwala zija inali, inali mwezi woliritsa kwambiri ukamaona nde kuti no anthu akamanyamula maliro aja kutere kumati ukamapanga kava nthawi imene kupanga kava nde kuti za Chilima kuzapanga kava za anthu ena zinali zomvesa chisoni kuona misozi mmene anthu amalilira nawo ngozi imene ijayi panali ndekuti mafunso ochuluka kwambiri zinakhala bwanji tikufuna akafukufuku ndi akafukufuku amene aja mudziwa kale anthu ambiri ananena kuti ife sitinakhutire ndi akafukufuku amene anachitika aja aku Jeremani sitinakhutire nawo komanso amene anachitanso ndekuti mdziko muno aja anapanga a Chakwera kuika kagulu kuti kachite kafukufuku anthu sadakhutire Tufunano akafukufuku onena oti atipase mayankho oti ife tikhutila mwaiona ndekutinotu apa boma tasintha mpamene akubwelano a Sylvester Namiwa ma press briefing amenewa amakamba zonena munamvelaso mwina munawaonela tikufuna zonena kutino tsopano boma muchite kafukufuku A Peter Mutharika ee inuyo tapangani zonena kuti kafukufuku achitike ndipo akhaleno oona. Anthu abwere ndi mayankho chifukwa anthu ndetu ali ndi maumboni mwina mwake abwere adzatani adzapereke zimaumboni zimenezo muchite kafukufuku ndipotu mfitiyo ndiye itani igwidwe. Nkhanitu ndiyogwiranatu ufititu apa nanga tizitopitanso patali kodi ndi nkhani yonena kuti afiti agwidwe? Nde anthu aku a tikufuna zoona kuti afiti agwidwe? Namiwatu amatero. Chitani kafukufuku, inquiry ikhazikitsidwe. Ndipo ikhale independent yoima payokha osatinso kuti no izipezeka kuti ikutsamira mbali inayake. Ikhale yoima payokha ichite kafukufuku moona mtima. Ayi, amenewotu anali mawu a Namiwa. Koma mukudziwa chani? Voice ya Namiwayi sizoti inali yake yekha yayi. Inapezeka kuti inanyamula voice ya anthu ochuluka kwambiri. Enanso tikudziwa zoona kuti ena amatsatiranso, amatitsatira ife. Fans yochuluka kwambiri oti yayi, ife tikufunadi chani, tione kunena kuti no kodi no za Chilima zija zinayenda motani. Pamene pajapa panayenda foul play. Zina zakebe tikamenya masamu thathathathatha pamadzaperewera china chake mpakana ansala imapezeka imapezeka kuti kulephera kuti tani tipeze fajo noti pakuperewera china chake chimene chikupereweracho nchimene ife tikufunano chichitike kafukufuku mpaka chimenecho chipezeke kuti chidachitika ndi chani tipeze mayankho tikatero ndiye tinyamule moyo wathu tizipita ya patsogolo anthutu osiyanasiyana akumakamba motero si onse koma alipo ndithu gulu makamaka fans yomwe imasapota utm ndeno oterowonso mwayiona nde nkhani ndi imeneyo notino yatipangisa kuti tifike apa pano tsopano leroli pamene nde kutino kuchoka ku state house atafunsidwa kumeneko makamaka tidziti linali dzulo a cathy maulidi omwe amayankhulira a peter mutharika kumeneko anapezeka zona atafunsidwa kodi inu muyankhapo zotani nkhani zimezi akunoti kafukufuku tofunika a peter mutharika achite kafukufuku nde ngati a peter mutharikawo akutipo chani nanga simmayankhulira ndinu akunoti yayi ife tiyankhulapo mozotani pamenepa ife sitimangoyankhula zimene ayi akwirakura amayankhula uko anakayankhula ndi atolankhani yo iyayi ife timayenda ndi madocument iyi ndi ofesi tu ya president sitingamangopanga zinthu zoswanyaswanya yayi ayi akutakuti amayankhula Akutitu wa Malawi Trains ilo amabangulatu pa Janipotu nde inu mukutipo bwanji? Iyayi, sisamapanga choncho yayi. Nkhani ndi yoti abweretse ma document, mapepa, makalata awo bwinobwino olemba. Ifeyo ngati a Cdedi, moya moyimira Amalawi paja amaterotu, ati amayimira Amalawi. Moyimira Amalawi tikuyankhula zonena kuti tikukupemphani inu ngati mtsogoleri wa dziko a Peter Mutharika muchite kafukufuku. pa ngozi ya ku chikangawa ija kodi no imfa ya achilima ija zinayenda bwanji ndi anthu ena 9 aja tikufuna titadziwa chilungamo tithandizireni mwayiona eti ndikuti kuja mmainivopo bwinobwinotu osati umakapereka kalata yonso ndetiya wainyowetsanso ndi thukutanso la mmanja iyayi mainvopo usiwo bwinobwino ukasiya kumene kuja kumene kuja nde akalandira akunoti tidzalandira makalatawo tidzawerenga kunokuno ku ofesi ya president makamaka Peter Mutharika azawerenga, akazawerenga kalata izapangidwanso review bwinobwino ndekuti no osangoti kuiwerenga koma kuiunika kuti kodi no zinthu yakuyankhula izizi ndi zinthu zoyenerera malingana ndi mmene tikuimira panopa tipange motani nanga si ikubwera ngati voice ya Malawi e, akubweretsa nda Malawi atakhala kuti ndi Sylvester Namiwa yekhayo ndi Malawi ameneyo ndi liwu be la Malawi la Malawi chabwino ikubwera no ngati voice ya Malawi nde tipange bwanji Kodi tinga ti ti ti tilowere direction iti? Nde mubwerese mapepala amenewo tikatero nde tiziyankhano bwino bwino. Komano kumatifunsa pano kunoti no kodi no a Peter Mutharika akutipo chani? Aaa a Peter Mutharika akazingoyankha zina zizonse nde tasandukatu puppet tu tsopano onena kuti no awa akakuwa apo akayankhula zoterezi fanzi ina ikazatukwana zigoba zikazayankhula potere iwo ayankhepo. Ukoza aa samapanga choncho ka. Ali ndi kuti ndi ntchito zo- zofunikira kwambiri zoti agwire sangamangoyankha zina zonse zimene akumva. Komano kuti no zi akayankhe zimenezo zikuyenera zikapeze no pa desk pawo paja amagwirira ntchito paja mwayiona nde kuti zikapeze pamene pajapa. Sizimapezatu nde kuti pa social media koma zimapeza nde kuti pajani makalata no oti ma document odziwika bwinobwino. Funso n'kumati, kodi no anthu amenewa kubomako ndi zoti ali ndi chidwi choti no akufuna atafufuza za ngozi ya ku chikangawa? kapena mwina mwake iyi ndi mbali imodzi yongoipanga brush off nkhani ija kunoti no basi sitikufuna ife zimenezo sizikutikhuza so chidwi chathu sichili pamenepo? tibwelere mbuyo kuti tiyankhe mwina mafunso ngati amenewa kuyamba makamaka nthawi imene a peter mutharika amafuna alowe ndekuti u president i think nthawi tikuyandikira ndithu ku chisankho kenako atalowanso koma tikuyandikira anafunsidwako mafunso kunoti kodi no akuti mukalowa muzapanga zoti muyang'ane za ngozi ya ku chikangawa i think kaya ya mukuona bwanji zimenezozo muzazipanga kodi zimenezo kumayambiliro kapena zizakhala motani anoti ya tikalowa tili ndi zinthu zimene tikufunikira tipange kumayambiliro ma priorities zinthu zofunikira kwambiri Komano ichi chizakhala mwina tizaunika ngati tingazachite akafukufuku amenewo tizaona mmene zizakhalire nthawi imeneyoyo iyaa si zoti nde kuti no kunoti sizingazachitike koma tizaona nthawi imene koma chidwi chathu kwambiri chizakhala makamaka pa priorities zinthu zofunikira kwambiri ndipo atalowadi anazapeza kuti ayamba kufotokoza zofunikira kwambiri Amalawi ali ndi njala tikuyenera tithane kaye ndi njala sitingamayambe kukamba nde kuti no za ngozi ya ku Chikangawa tisanathane ndi njala anthu akuyenera akhute kaye kuchoka pamenepo nde tikuyenera tiyang'ane fuel anthu aya akuyenera nde kuti no ngati azizamvera zimalipoti zimenezo ngati zizachitika zachitika kafukufuku asamazazimvere nde kuti no ali pa filling station pa queue dzuwa litawomba nde kuti basi atenga ka radio kawo nkumamvera lipoti tu likuteretu limene afufuza iyayi tithane ndi za mafuta kuchoka pamenepopo nde kuti tizabwere chani tizathane ndi ma fertilizer ayi anthu asazatiuze kuti ayambaso iyayi fertilizaso kulibe nde tizimvera zimenezo iyayi choyambira zoyambira zikuyenera kukhala zimenezo ndekuti tiziyang'ane forex ndalama zakunja zikupezeka mdziko chifukwa chani zinthu zimenezo ndi zimene zikutani zikupangitsaso kuti mavuto azikulirakulira mafuta komanso ndekuti tani ah, ma fertilizer amene zonse zimafuna ma, ma, ma, yani ma forex ndalama zakunja kuti no ah, zikagulidwe zimenezo ndi Anati tizathane kaye ndi mavuto amenewa kenako tizaona. I think chidwi chinali pamenepo. Komabe, ngakhale amathana ndi mavuto amenewa, anaona kuti okay, tisangokhaliratu yayi. Kodi a ku department yoona za chilungamo tamatiuzani mbali imeneyi kuti kodi no mutipasenso zogwirikazo tingapange motani no chitsogolo chake. Ndi muja tsopano kunabwera na Charles Mhango amene nde kuti ndi nduna yoyang'anira za chani za za chilungamo, justice, minister of justice. Anali ku parliament anati yayi nkhani imene ija panopa taitanisa ma report onse amene anachitika aja a ngozi ya chani ya ya ndege ya ku Chikangawa. tikufuna kuti awunike ku office tikawunika tizapitisa ku office ya pre president kumene kujako akawunika ndi peter mutharika ife zomwe tawunikazo tazipeza zoti tizipitisa kwa president president akazaona oh mwapeza a b c d okay apa tha tha tha 1 2 3 yeah apa tipange motani iyeyo ndi amene azatani azapange chiganizo ife tizayendera ziti zimenezozo kuti kodi no pakufunika pachitikenso kafukufuku kapena ayi kuchoka nthawi imene ija kufika panopa ndizoona kuti no peter mutharika sanatani Sanatulusetu nde kuti chani? Aaa mayankho ake pa ma report amene aja. Koma aja aku ministry of justice amene aja anapeleka ma report kuti anamaliza kugwira ntchito yawo ndikumpasa Peter Mutharika kuti zitsaleno kwa president kuti atani apange chiganizo. Now chifukwa chani tikukamba zimenezi? Fa tikufuna tiyankhe funso limenelo kodi anthu alibe nazo chidwi? Akanakhala kuti anali alibe nazo chidwi I think nde sibwezi no ata ata atatsegulanso even a minister of justice aja kuti iyayi tiyitane tiunike majeni zikafike ku office so zikuoneka kuti kumbali yawo akutani akukankha now nanga zimene akuyankha Cathy Maulidizi womuyankhulira Peter Mutharikazi Ndiye zikhala bwanji? Sindiye kuti zikutsutsananso ndi zimene tikukambazi kuti chi- boma likunena kuti ayi tikufunikira ma document mutitumizire bwinobwino makalata. Chonsecho analandira ndiye kuti makalata kuchoka ku unduna uja woyang'anira za chan- za justice. Eh. I think apa pakuti timvesese bwinobwino tiziyang'ana motere kuno tino. iyi ndi nkhani ya namiwa anamiwa akupempha iye ayi boma a Peter Mutharika achitani kafukufuku mwaona nawo anthu akufunsa ano ngati no makamaka media houses kodi no a Peter Mutharika muyankhapo chani ati ayi ife sitingayankhe zimene chifukwa chani mapepa asanatipeze ife timayankha zimene tili ndi ma documents kuno iyi ndi ofesi ti sizoti basi tikuyati zingodubwadubwa abwerese ma document abwerese makalata awo azimene akuyankhulazo osati angoyankhulira kutali ukoko iyayi kuyembekeza kuti ifeyo tamva nde tiyankha ayi abwerese ma document zikakhala zonena kuti no iyayi nanga mesa nkhaniyo muli nayo kale kumeneko inachokera ku ministry of justice akazikamba zonoti iyayi izotu nde ndi mbali ya ife no sopano ngati akuboma tatiyeni tiziguza nkwani mbali iyi nde Izi ndi za ife kuno. Koma inu mukufuna tikuyankheni. Tsopano, ife sitingakuyankheni za, za pakamwa, iyayi, kapena zongomva, kuti, a, ma, amakuwa ali kutali uko. Iyayi, bweresa kalata, bwino bwino, tidzakuyankhani. Tikatero ndiye kuti, no, tidziona chitsogolo chake, boma linga, lipangapo zotani, makamaka, pa zimene inu mwabweresazo. Koma ngati kumbali ya boma, ndi zoti ndiye kuti, no. Ali kale mwina alinazo kale zinthuzo pa desk pawo kuziunikira nde mukuziwa peter mutharika paja amatenga nthawi kuti apange chiganizo chake kuchiunikira bwino bwino osati kuti nokuchedwa nacho kuti nochani iyayi mpakana zinthu kuonongeka komano amaunikira bwino bwino ehe munthawi yake ndikuzaponya ndithu take okay chiganizo changa nchotere ayi zili motero ha wishi ah, ngozi ya chi- kuchikangawa ija patachitika kafukufuku pamenepo ngati zingatheke kuti mwina mwake ayankhe zimafunso zimene anthu ali nazo fo anthu akhala kupempha zimenezo mwinano mitima ya anthu ingapezeke zonena kuti yatsika fa mitima ya anthu ena ake inakalibe ndithu tu mmwamba tu pa nkhani imeneja sakupuma nayo bwino akuti